onye mụchara nwa banya nke m dịrị m nke onye ọzọ nwa ọ dị mma nkapịa hụrụ egbe na-ezogharị egbe ekwetere na ọ ga-ebu ya bụ nkapịa ọ kwa onye were ezi uche kọọ ọkpa ọkpa ewere ezi uche puo mana onye were ajọ uche kọọ ọkpa ọkpa ewerekwa ajọ uche puo maka na ihe onye nyere ka a ga-enye ya ntị adịkwa fidelis ka nwa ya nwoke na-ejighị ahụ o lee anya n'akpa ya ego adịghị ya n'aka o wee nwere obu n'aka gaa na nke oke kọwara ya ka o si wee dịrị ya ọ rịọ ya sị ya biko ya binwere ya ego ole dị etu a na mgbe emesịa na ọ ga-akwụ ya oke enweghị ihe ọzọ ọ ga-eme maka na ihe abaa n'okwu ọnwụ na ndụ ọ banye n'ime ụlọ wepụta ego ole ahụ Fidelis kwuru nye ya Fidelis ejiri ọnụ ya kwuo na ngwụcha izu ụka ọzọ na ya ga-ewechighatara ya ego ahụ o wee kulie lawa izu ụka abụọ ahụ agaa ahụghị Fidelis ọnwa abụọ agaa oke anụghịzi kpoo n'elu ya fọdụzie dị n'ala otu ụbọchị ka oke chọrọ ya gawa n'ụlọ ka ọ mara ka ahụ nwatakịrị ahụ mere ma gbara ndo gwa Fidelis ka ya hapụkwazie ịkwụ ya ya bụ ụgwọ na ya jidezi ego ahụ kpanye m ụmụaka nri oge ọ na-abịarute ụlọ Fidelis nso Fidelis eleta n'anya hụ ya ozugbo gwa nwunye ya nya gwa ya na ya anọghị ya o si n'azụ ụlọ gbafuo pụọ gaa zoo maka n'obi ya na ọ bụ ego ahụ ka ọ na-abịa iwe oke agaruo hụ nwunye Fidelis jụọ ya maka nwatakịrị ma ọ gbakekwala nwunye ya sị ee na ọ dị mma na ha agaa n'akwụkwọ ọ jụọ ya maka di ya nwunye Fidelis agwa ya ihe di ya gwara ya na ọ nọghị ya oke agwa nwunye ya na ọ bụrụ na di ya abata ya gwa ya ya bịa n'ụlọ ya ka o zie ya ozi nwunye Fidelis ekwe oke alawa emesịa fidelis abata nwunye ya ezie ya ozi oke ziri fidelis eche na ọ bụ ego ahụ ka ọ na-akpọrọ ya ọra ntị akwụ o kwe ya aga otu izu ụka agaa oke echee ya ọ hụghị ya oke agaa n'ụlọ fidelis nke ugboro abụọ ka ọ gaa mara ihe jizi nkịta ọnwụ ma nwunye ya ezikwara ya ozi ezi mana ọ mara ihe ọ na-ezogharị bụ n'ego ahụ o ji ya oke ekulie garuo na be fidelis jụọ nwunye ya ma i zikwara ya ozi ezi nwunye ya sị na ya ziri ya na ya amaghị ihe mere na di ya abịabeghị na o nwere ike na ọ gbapụrụ ya n'uche na ọ batara ka o chetakwara ya na ya ewena iwe na ọ ga-abịa oke ekelecha ya alawa apụtazie n'ụzọ hụ Fidelis ka ọ na-abata Fidelis amaghị na o buru n'ụzọ hụ ya mgbe Fidelis letara anya hụ ya ka ọ na-abịa o si ụzọ ọzọ gbalaga oke elegharịzi anya ọ hụghịzi Fidelis ka ọ na-abịa o chee ya chee na ọ ga-agafeta ọ hụghị ya o kulie lawa alaruo n'ụlọ ya chee Fidelis otu izu ụka Fidelis abịaghị o wee zizie mmadụ ozi ya zie Fidelis ya sị ya ya hapụwazie ego ahụ o ji ya na ya were kpanye m ụmụaka nri ozugbo ahụ onye a ziri ya ozi a oge mgbede ya Fidelis agbara gawa n'ụlọ oke o chepụ echepụ garuo o kelee oke nke ọma na-akọ akụkọ jụsịrị ya ọnụ ma nke a jụrụ ya ma nke a na-ajụghị ya ọ maghị na oke mara mmadụ ara ma ọ dịzie ka ọ bụ amụ tọtụrụ ya abalị atọ nke ha ji wee gachaa ihe a na-anụzi bụ na Fidelis ji mma sụgbuo mmadụ maka 1500 naira gịnị meziri na injinia ọ na-arụ n'ọrụ kwụgidere ya ụgwọ fọọ ya 1500 naira sị ya na o ruo echi ka ọ kwụchaa ya ya bụ ụgwọ ka ya bụ echi ruru Fidelis agaruzie rụchaa ọrụ nke ụbọchị ahụ injinia kwụọ onye ụgwọ nke ụbọchị ahụ mana o nyezighị ya 1500 naira ahụ Fidelis ebilizie na-ana ya nya bụ ego injinia sị ya na ọrụ ya adịghị neat na ya were mọta techasha blọkụ ebe ahụ dị rough ya were simenti techie ebe ahụ gbaghasịrị oghe Fidelis ajụ na ya ga-eme ya na ya asaana ahụ injinia sị ya nya chefu na ego ahụ etu a ka okwu si wee daa n'etiti ha abụọ Fidelis ewe mma o ji egbucha blọkụ maa nya bụ injinia n'afọ gbalaga ndị mmadụ ewere ukwu ọgọdọ machie injinia ka ikuku ghara ikpu ya afọ mana tupu a na-eburu ya aga n'ụlọ ọgwụ injinia anwụọ n'ụzọ Fidelis nọzi n'ọsọ ugbu a maka na o buruna ihe isi ijiji ewee na-achụgharị ya gee m ntị nwata hapụkwanụ ihe ntụtụ ka ihe ntụtụ hapụ nwata maka na ọ tụtụkata ihe ntụtụ otu ụbọchị ọ tụtụta nke e ji chụọ aja mgbe ahụ ọ bụrụ na ihe ntụtụ atụtụrụna nwata nwata na-agba surugede makwa na surugede bụ egwu ndị mmụọ uru adịkwanụ n'ụkwụ ụkpala ya ka ikwikwi ji nyụọ ahụrụ sị ụmụnna ya kwebere ya egwu ụmụnna ya sị mba na anaghị ekwere ihe ọjọọ egwu maka na ọ bụ onye na-ekwere ihe ọjọọ egwu ka nkata na-ekpudo onye mara jee ọ mara laa ntị adịkwa ya gazie